Éacht ab ea é dáiríre agus tharla gach rud go tapaidh, nuair a smaoiníonn tú ar chúpla bliain a thóg sé go raibh gach rud a shocrú ach na rudaí éagsúla a bhí ag tarlúint laistigh mar is eadh. Ok, right ho, anyway, cén ceist atá agat?
Bhuel, ar tógadh tú le Gaeilge? Ó mise mé, ó tógadh, le m'athair ach ní le mo mháthair, ní raibh aon Ghaeilge aici ach scríbhneoir Gaeilge ab ea m'athair, Seosamh Ó Torna. Ok. agus chomh maith leis sin do scríobh sé cúpla leabhar faisge agus d'úsáid sé ainm cleite, Seán Sabháiste, agus tá dhá leabhar, Aill an Ghabhair agus Cois Life agus an Gúm, a fhoilsigh iad siúd, ach scríobh sé an t-uafás in san Comhar ag an am agus in irisí Gaeilge agus in irisí Béarla chomh maith, scríobh sé i mBéarla agus i nGaeilge.
Spéisiúil. Údar, údar iomráiteach mar seo, má sea. Bhuel, ní déarfainn iomráiteach mar, bhuel, níor, níor, níor lorg, bhí dream an-umhal an dream sin, cén fáth gur úsáideadar go léir ainm cleite, níl 'fhios a'm. Ní raibh siad riamh ag lorg aitheantais mar scríobh siad an t-uafás agus bhuaigh sé an-chuid duaiseanna Oireachtais. Spéisiúil. Fiú le dráma nár, nár, nár léiríodh riamh, go bhfios dom.
Spéisiúil. Agus b'as Bleá Cliath dó nó cén contae? As Droim Conrach. Droim Conrach, ok. Spéisiúil. So b'as, ó d'athair go bunúsach a fuair tú an Gaeilge, na? B'é, yeah. B'é mo mháthair ó Iúr Cinn Trá agus ní raibh aon Gaeilge aici. Ach labhradh seisean Gaeilge linn i gcónaí. Ní hiontas nuair a bhíomar níos sine, do ghlac an Béarla seilbh, seilbh de shórt. but labhradh sé Gaeilge. Ní cuimhin liom riamh bheith gan Gaeilge, cuir mar sin é. Okay, spéisiúil, spéisiúil.
Agus an raibh Gaeilge agat ar scoil nó? Ó bhí, bhí mé, bhuel thosaigh mé ar na Belgrove áitiúil ach ansan do chuaigh mé go dtí Scoil Cholmcille, bunscoil sa Roinn Oideachais agus ar aghaidh go dtí Coláiste Mhuire. Sna laethe sin bunscoil, ansan nuair a chuaigh mé go dtí Scoil Joseph Marino, bhí mé ins an A-scoil, sé sin an an saghas lán Gaeilge cé gur scoil Béarla ab ea ina hiomlán. So bhí Gaeilge i gcónaí sa saol againn. An scoil sin fós ann, an Marino? Joey's Marino, sin é go díreach é, yeah. Ba é A-scoil a bhí ann agus. A-scoil go díreach é.
Agus cérbh é an rud is mó ansin a spreag tú le bheith gníomhach i gcineál saol na Gaeilge ina dhiaidh sin nó a ndeachaigh tú ar aghaidh? Saghas casta, chuaigh mé go Sasana agus do bhuail mé le mo bhean chéile ó Chiarraí i Sasana agus rugadh ár gcéad leanbh ansin agus a luaithe is a chonaic mé an leanbh thosaigh mé ag caint i nGaeilge leis. There you are now. Ach tá sé saghas aisteach nach bhfuil. Rud éigin a bhí ag an am, is dócha, níos sam agus muir ab ainm do. Fuair sé bás mo léan le ceithre bliain d'aois le cystic fibrosis ach ansin tharla go raibh Gaeilge an-mhaith ag ag Eileen ó scoil i gCo. Chiarraí aici agus thosaíomar ag caint i nGaeilge ansin agus a thógamar na leaids eile, Cathal agus Fiachra, le Gaeilge.
Spéisiúil. So ba cineál rud fochoinsiasach, seanchiasach ab ea an Ghaeilge leis na páistí. Sea, sea, nach bhfuil? Agus thug rud éigin ann a bhfuil fhios agam, is dar liom féin anois, you know, aon mhachnamh faoi, cé go raibh Gaeilge agam agus labhair m'athair Gaeilge liom agus go raibh Gaeilge agam ar scoil, ní raibh sé á chleachtadh amach sa ghnáthshaol in aon chor agam. you know, gnáth, bhuel, gnáthchomhluadar Béarla, i gCluain Tarbh, i gCluain Tarbh anseo i mBaile Átha Cliath. Ó sea.
Agus ansin, ina dhiaidh sin, ar d'fhill tú ar Éire ag pointe éigin? Tháinig mé ar ais go hÉirinn agus thosaigh mé ag cur, you know, suim i saol na Gaeilge agus mar sin de. Agus i ndeireadh na dála fuair mé, bhí mé, cad é a raibh mé gafa anseo ar dtús, Eileen? nuair a tháinig mé ar ais. Bhí mé gafa, fuair mé post ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge i mbun comórtas Glór na nGael, nó mar timire de Ghlór na nGael ar dtús agus ann mar bhainisteoir le Glór na nGael ar ball. B'in sna seascaidí, ab ea?
Is dócha é, yeah, timpeall an ama sin.
Tá baint agat le heagraíochtaí Gaeilge, cinnte, agus an raibh baint agat le heagraíochtaí sóisialta nó ceardchumainn nó páirtithe polaitiúla éagsúla lasmuigh de sin? No, ní raibh mé riamh bainteach le polaitíocht, caithfidh mé a rá, nó bhí mé, rud amháin, bhí mé i gCuallacht Mhuire Gan Smál, sin sodality mar a déarfá, lán-Ghaeilge, i Sráid Gardiner, agus bhí mé ansin agus Eileen. Agus ár bpáistí an-óg ag an am sin. Spéisiúil. Agus cén, ar mhair sin i bhfad an chuallacht, an chuallacht sin? Cad é? Ar mhair an chuallacht sin i bhfad nó? Ó, bhí, bhí seanbhunaithe, bhuel, bhí mé ann ar feadh roinnt blianta agus sular chuaigh sí in éag de réir a chéile, bhí, bhí baint ag daoine iomráiteacha a dhóthain leis, an tAthair Diarmuid Ó Laoghaire, aithne agatsa riamh air siúd? Chuala mé trácht air, sea. Diarmuid, yeah, bhuel, bhí seisean bainteach leis an Athair Séamus Mac Amhlaoibh, Gaeilgeoirí go dlú go dáiríre ab ea iad, caithfidh mé a rá, an bheirt acu. Spéisiúil agus. Aon uair sa seachtain, Dé Máirt is dócha. Agus cén fís a bhí agat nuair a bhí tú ag plé le cúrsaí i mBaile Munna agus. Bhuel, nuair a tharla ansin, tá sé insa píosa a scríobh mé chugat ansin, bhí rang Gaeilge ag an gCuallacht, mar pháirt, mar cheann dá imeachtaí, mar sin, ní bhain sé díreach le cúrsaí, just rang Gaeilge, agus ansan, mar atá insa píosa a thug mé, bhuail an beirt seo isteach oíche amháin, Fran agus. Brendan, agus as sin amach a thosnaigh an suim, an cur síos nó an páirtíocht a bhí agam i scéal Bhaile Munna. Hm.
Is é seo. Gan tú a stopadh ansin, mo leithscéal, ach an gcloiseann tusa cineál bíp ar an ghuthán ó am go ham? An mbaineann sé sin leis an cheallra, leis an gceallra ar an ghuthán nó rud éigin?

Tá an chuma air go dtéann sé as gach nóiméad. Cineál cur isteach orm. Má tharlaíonn sé arís, b'fhéidir go ndéanfaidh mé iarracht glaoch ar do ghuthán móbail, ní dhéanfaidh. Ok, yeah. Ach, yeah, leanfaimid ar aghaidh. Em, yeah, so bhí sibh bainteach leis an gCuallacht ansin agus tháinig an bheirt fear seo isteach sa rang agus. Agus stopadar gach rud, chuireadar isteach ar an rang, bhíodar chomh lán den rud. Fran agus Brendan, oh dear dear, tá an bheirt acu marbh anois. Phléasc sí tríd an doras.
Just Fran ar isteach, yeah, yeah. Agus. Frab.
Cén cineál daoine a bhí iontu?
Bhuel, is beirt tuismitheoirí, beirt ina chónaí i mBaile Munna gan dabht. Bhí an beirt acu ann, bhíodar oilte go maith, bhíodar cumasach agus bhí Brendan ar fheabhas ag argóint agus ag cur rudaí, cúrsaí Roy Húscairí, Conor Cruise O'Brien, is cuimhin liom, he says, we don't really need you lot, he said, we have no time for Irish, why shouldn't we just have a better way off, maybe have it all coming from London? agus bhain sé an-stangadh as Cruise O'Brien mar ní raibh sé i dteideal ar saghas ionsaithe mar sin you know agus Fran, bhuel, bhí Fran go hiontach tuisceanach, cúramach agus you know lean sé gach rud a dhéanamar ag cruinnithe agus d'fheiceadh chuige gur cuireadh aon rud a bheartaíomar a dhéanamh i gceart. Bhí Éilís Uí Langáin agus daoine eile, seo níos déanaí gan dabht, iad lán den rud ach bhí Fran iontach, coinnigh sé smacht orainn ar bhealach, ag meabhrú dúinn cad a bheartaíomar agus cad ba chóir dúinn a dhéanamh. Listen, dála an scéil just ag filleadh féin, an fáth gur fuair mé an job sa Chomhdháil ná go raibh mé, chuir mé suim i saol na Gaeilge ach ní raibh mé bainteach le haon eagras ach ghlac mé an-pháirt ins an raic ar mhaithe le Scoil Dhún Chaoin agus Ráth Chairn le bheith aitheanta mar Ghaeltacht agus Oileán Chléire ag lorg aitheantas go maith agus sin an fáth gur ofráladh job dom sa Chomhdháil. Ok.
Ó, so bhí ceangal agat, déarfá go raibh dlúthcheangal agat le na feachtais Gaeltachta?
Bhuel, bhí, ach ní raibh mé in aon ghluaiseacht d'aon sort. Bhí suim agam i bpoiblíocht agus rudaí mar sin agus bhí mé go maith ag poiblíocht a fháil do rudaí agus But Scoil Dhún Chaoin was a big one. I mean, chuaigh mé suas síos gach deireadh seachtaine i veain le scata daoine chun an scoil a mhaisiú nuair a bhí an raic ar siúl go dtí gur fuair sé aitheantas toisc gur dúnadh an scoil sin agus ansan tháinig mé isteach sa raic sin. Agus tháinig sé sin, dá bhrí sin tháinig mé isteach, chuir mé cuid aithne ar chuid daoine a bhí bainteach le Gaeilge, níos dlúithe ná mé féin.

bhí, bhí, ceapaim féin gur tréimhse é sin ina raibh rud éigin ag tarlú ó thaobh na Gaeilge gan dabht ar bith. Mm-hmm, spéisiúil.
Agus ehm, so, le theacht ar ais ag an, ag Baile Munna, shocraigh sibh, i ndiaidh do bheirt lads teacht isteach sa seomra, shocraigh sibh ar chruinniú ansin i ceann de na hárasáin, Bhí seomraí thíos, bhí seomraí thíos fé na hárasáin, saghas le haghaidh a leithéid agus thosaigh, bhí cruinniú ann, thosaigh an coiste ag lorg scoil ach thosaigh mé ag múineadh Gaeilge ceithre, tá sin go léir sa phíosa a chuir mé chugat anyways, thosaigh mé ag múineadh Gaeilge ceithre lá na seachtaine is dócha, i dtithe éagsúla agus in árasáin éagsúla agus ansan tháinig mé isteach ar an gcoiste ag lorg scoile. Spéisiúil.
Agus cén fís a bhí ag an choiste scoil a bhunú agus na. Sin é. Yeah, mar sin tharla de bharr an cruinniú sin nuair a tháinig Fran agus Proinsias agus Brendan isteach nuair a bhriseadar isteach ar an rang Gaeilge. Sin an aidhm a bhí acu agus san bhí sin an-láidir sa rud go léir i mBaile Munna, scoil, Gaelscoil a bhunú. Agus é nasctha leis an bpobal. i mbealach. Tá mé ag iarraidh go, I mean, like an pobal mór lasmuigh nach raibh bainteach le Gaeilge, ní raibh fhios acu faoi seo ag an am sin ach b'fhéidir, is dócha nuair a léann tú an rud sin the Ballymun a chuir mé chugat an ríomhphost yeah is léir nuair a aimsíodh é you know. Ach ní raibh scata mór daoine gan aon Gaeilge nó baint acu le Gaeilge páirteach sa rud, it was an grúpa beag sin a bhrú an rud go léir chun tosaigh, ach muintir Bhaile Munna ab ea iad gan dabht. Ach nuair a aimsíodh an t-aitheantas don scoil agus mar sin de, bhí bród ar muintir Bhaile Munna. Bhuel, tá sí luaite ins an. rud sin, mar Ballymun Achievements. Hmm.
Agus ar thacaigh an mórphobal i mBaile Munna leis i mbealaí éagsúla, maoiniú agus. An raibh siad sásta cúpla scilling a chaitheamh i dtreo na scoile nó an raibh drogall orthu? Ní raibh ní airgead a bhí de dhíth in aon chor, in aon chor, just aitheantas a fháil. Agus fiú nuair a bunaíodh an scoil, an lá gur bunaíodh é, ón am sin amach a thosaigh an pobal mór níos mó lasmuigh, pobal an Bhéarla, go thos- thuigeadar is dócha go raibh Gaelscoil ann agus do bheadh daoine áirithe ann, ina measc féin b'fhéidir, nár thuig an tábhacht a bhainfeadh le Gaelscoil agus tá luaite agam, is dócha, rudaí a dúradh leo ag cruinnithe, mar shampla, nuair a chuadar isteach go dtí an Roinn Oideachais, d'fhiafraigh fear, creid é sin nó ná creid é, d'fhiafraigh fear státseirbhíseach, what are your children's names? Agus na hainmneacha a bhíodar, ní rabhadar Gaelach lasmuigh, mar bhíodar ainmneacha níos nua-aimsirí. Agus an idea a bhí i gceist againn, they did not do it Irish. Bhí sé scannalach. Ach an t-am, taobh eile den scéal, an dream polaitiúil, lucht na heite clé i mBaile Munna, bhíodar sin báúil don Ghaeilge i gcónaí, Peggy Walsh agus iad siúd go léir, iad siúd a sheol Brendan agus Fran amach ag fiosrú an rud, bhíodar siúd go léir báúil don Ghaeilge gan dabht. Spéisiúil, cén dream lena raibh siad sin bainteach, an raibh siad bainteach le páirtí ar bith nó an raibh mórán ann díobh nó mionlach? No níl mé ró-chinnte de sin, mar is iad, chuir mé aithne ar Peggy Walsh all right ina dhiaidh sin agus roinnt díobh, bhuel, is dócha go bhféadfá a rá, that were sort of

Tuigim, tuigim. So, b'é an dúshlán ba mhó ná aitheantas ag an tús, mar a luaigh tú, agus an raibh, cén, cén na fadhbanna a bhí oraibh, you know, sárú le, leis an aitheantas, Conas- sin a fháil? Conas a tharla? Tá sé, bhuel tá mé- tá sé luaite ins an píosa a chuir mé chugat. Mm. Bhí sé, bhí sé, em, bhí sé dochreidte dáiríre, I mean, eh, ní ní fhéadfadh éinne é a thuiscint agus tá seo imithe ar fad anois is dóigh liom, cén fáth go mbeadh baint ag lucht oibre an dream ba mhó a bhí ag baint le tithe a fháil agus tithíocht agus postanna, cén fáth go mbeadh suim acu seo i nGaeilge? B'in rud iontach dáiríre gur briseadh an saghas tuiscint sin nár bhain Gaeilge le daoine nach mbeadh maith as nó meánaicmeach. Bhain an Ghaeilge go luí i dtuiscint muintir na hÉireann i gcoitinne, is dóigh liomsa, ach amháin sna Gaeltachtaí gan dabht, nár bhain sé ach leis an meánaicme, múinteoirí agus státseirbhísigh agus briseadh an rud sin. Is ceapaim gur rud an-tábhachtach a tharla ansin dá ndéanfaí anailís air ar ball, you know.
Ina dhiaidh sin tháinig Inse Chór, you see, agus tháinig pobal eile agus of course do phléasc an Ghaelscolaíocht ina dhiaidh sin. B'in an cath ar dtús ansin i mBaile Munna agus. Is dóigh liom go bhféadfainn sin a rá, yeah.
Agus luaigh tú sa bpíosa gur cineál státseirbhísigh a bhí an meon sin acu, an raibh samplaí ar leith de sin luaigh tú go rabhadar na hainm rudaí faoi na hainmneachaí, an raibh samplaí eile de sin?
Yes, yes, rudaí fánacha mar sin, an meon a bhí ann, but an rud is mó a tháinig tríd, look at, it's jobs these people want, it's not Gaeilge. Ach níor thuigeadh go raibh tnúthán cultúrtha i measc daoine, fiú mura mbeadh jabanna acu, you know, go n-aithníodar iad féin mar Éireannacha agus go dtuigeadh dóibh go mbaineann an Ghaeilge leis an Éireannachas sin. Bhí Flann O'Toole now agus Brendan Pringle na beirt ba mhó ag an am sin, Anthony Mac Giolla Rua, Eithne Morgan, like bhí bhí jobanna acu, ní rabhadar dífhostaithe tá mé a rá you know. Um ní fheadar má aon duine dífhostaithe bainteach leis an rud ach b'fhéidir go raibh buannaíocht áirithe ina shaol agus bhíodar ag lorg réimse níos leithne cultúrtha ina shaol.
Tuigim, tuigim. Luaigh tú ansin an Mac Giolla Rua, an raibh cineál scoilt ann, luaigh tú é sin cúpla uair sa. Ah bhuel tháinig, oh no, bhuel sin na daoine, na daoine atá luaite agamsa ansin ins an píosa a scríobh mé, d'fhanadar siúd dílis non-stop don rud, ó bhí Antain go hiontach, ní ghéillfeadh sé tada d'aon rud, you know, agus d'fhanadar go trodach dá mba ghá, you know. Ní hé go ndéanfaidís aon rud as an mbealach, but ní raibh aon ghéilleadh riamh. Mar do chailleamar an rud, dá mbeadh rud caillte, nuair a osclaíodh an sruth agus d'imigh roinnt de na tuismitheoirí go dtí an sruth agus ansan nuair a dúnadh an sruth agus d'osclaíodh an scoil mór bhí bhíomar scriosta nach mór. Cheapamar go raibh an cath caillte. I ndáiríre? Á ya, níl aon amhras ar bith. Sin ní raibh fágtha ach an dornán beag sin de dhaoine, ceathrar, cúigear, seisear, seachtar, ochtar againn b'fhéidir ach ansan Buíochas le Dia tharla toghchán agus i dtuiscint an rialtais b'fhiú an scoil a thabhairt mar ní raibh ann ach ar mhaithe le vótaí gan dabht agus as sin amach, bhuel, bhí sí againn ansin ach Dick Búrca a fhoscail an scoil, Jim Tunney a thug an scéal dúinn agus Pádraig Fachtna a bhí i bhfách linn ar bhealach.

a rinneadh ó bunaíodh an scoil ansin agus d'éirigh libh aitheantas a fháil in Éirinn, a fháil agus cén dúch go dtí an. Bhuel, an rud a bhí ann, you see, ní, bhí, nuair a tháinig an scoilt bhí gan i gcéin san rud, you see, bhí, bhí scata mór páistí sásta, b'fhéidir go raibh 25 nó 30 páiste ach nuair a tháinig an scoilt ní raibh fágtha ach, ní raibh ach 18 páiste fágtha. So, cuireadh beirt isteach, trí bliain d'aois, mo mhac féin ina measc, chun a n-uimhreacha a dhéanamh suas go dtí an fiche. Ach b'fhéidir an rud is tábhachtaí ná gur an príomhoide a roghnaíodh Pádraig Ó hEarcáin. Hmm. Eh, chaith sé a shaol leis an rud eh, agus seo go príobháideach anois so dhein sé dochar dá shaol féin hmm. agus a chuid pósta féin is gach rud bhí sé chomh tógtha leis an rud. but thug sé céad is fiche míle fén gcéad do gach gné den scoil gur éirigh leis. I prefabs a bhí sé ach bhí an ceol aige, bhí na ceoldrámaí agus na drámaí a dhein sé, iománaíocht agus an fuinneamh a bhí ann, mheall sé na daoine go mór, you know, agus d'fhás an scoil go han-thapaidh ina dhiaidh sin.
so bhí seisean mar a chinneadh. Tháinig cáil air mar scoil. I'd say now, tá mé ag caint, níl mé au fait seo ar fad, beidh fhios ag Éilis Langan, Éilis an duine, beidh sise go hiontach ar fad ins an rud go léir, but déarfainn gur i measc an phobail tháinig tuiscint go raibh rud éigin an-bhreá ag tarlúint ar mhaithe le Baile Munna. é fhéin agus nár bhain, gur thug sé saghas misneach agus indibhidiúlacht do mhuintir lucht oibre fhéin go bhféadfaidís siúd aon rud ba mhian leo a bheith acu agus nár bhain rudaí áirithe le daoine níos fearr as nó meánaicmeach. Nach sin just buille fé thuairim atá agam.
Spéisiúil agus luaigh tú Pádraic Ó hEarcáin, sin b'as Tír Eoghain dó ó dhúchas ab ea?
As an Ómaigh. Ómaigh, oh, i gCúige Uladh. Is amach is amach ab ea é. But bhí gnéithe, I mean, d'fhéach sé chuige, bhí iarracht amháin déanta uair amháin chun polaitíocht a tharraingt isteach in saghas íomhá na scoile, left-wing stuff, you know, agus Dúirt Pádraig, No politics, ní bhainfidh politics olc maith nó dona leis an scoil seo, is oideachas atá i gceist. Agus más mian le héinne a bheith ag iarraidh go ndéanfaí saghas seasamh a rá go raibh an scoil ar mhaithe le polaitíocht de shaghas áirithe, tá mise ag imeacht. Ainneoin go raibh sé féin an-láidir mar Phoblachtánach. So bhí sé ana-thábhachtach mar duine. agus a bhí sé inspioráideach do na tuismitheoirí. Bhí sé chomh, ní raibh aon mhúinteoir Power, ní raibh aon mhúinteoir Ó hEarcáin, bhí gach duine ar ann ag labhairt lena chéile, is na múinteoirí uilig ar bhonn nach mór pearsanta, ach amháin sa rang. Dhein, is cuimhin liom gur dhein daoine áirithe iarraidh teacht isteach sa rang agus díbríodh iad ar an bpointe, ach cé dhíbir iad ach comhthuismitheoirí Thuigeadar go raibh líne á bhriseadh ansin, teacht isteach sa scoil, mar go mb'iad na bainisteoirí iad, you know. So choinnigh an scoil iomlán ar mhaithe leis an oideachas, neamhspleách ar na tuismitheoirí, ach ina dhiaidh sin, bhí na tuismitheoirí i gcónaí páirteach, like, you know, ag teacht isteach, ní bheidís lasmuigh den gheata, bheidís istigh sa scoil ag bailiúchán páistí agus a leithéid, you know. a bhí Pádraig neamhghnáthach mar duine, ar dheis Dé go raibh sé.
Agus is ón mbun aníos a tháinig sé agus ó daoine cineál eiseamláireach agus díreach ag trácht ar cineál rudaí ag leibhéal an stáit ansin bhí Gaelscoil, tá a ghlór ag dul in éag go beagán.
trácht ar rudaí ón mbun aníos agus sin rudaí ag leibhéal an stáit. Bhí Comhchoiste na Scoileanna Gaeilge ag teacht ar an bhfód an tráth sin. An mórán teagmháil nó cabhair a bhfuair sibh ón gComhchoiste agus ó Ghaelscoileanna ina dhiaidh sin? Cén cineál caidreamh? Fuair, ambaist, bhí, bhí Tomás Mac Gabhann, bhí Tomás Mac Gabhann an-mhór ag cur chun cinn na scolaíochta trí Ghaeilge. Agus is as sin a d'fhás Gaelscoileanna agus a d'fhás, an Comhchoiste agus na rudaí sin go léir. Anois bhí iad sin go léir cabhrach. Ach faoin am go dtánadar siúd ar an bhfód, más buan mo chuimhne, bhí an scoil bunaithe. Agus bhí sé ag dul ar aghaidh, bíodh siad ann nó gan a bheith ann. Ach tá an scoil an-. páirteach i ngluaiseacht scolaíochta na Gaelscolaíochta anois, you know, is de bharr agóidíocht agus cur chun cinn na tuismitheoirí féin as éisean ó gur bunaíodh é ach de réir mar a chuaigh sé ar aghaidh, bhí sé go, ba chuid ghnách den Ghaelscolaíocht é ansin agus bhíodar istigh ar gach rud eile a bhain le Gaelscolaíocht agus tá scoil eile lán-Ghaeilge ann anois, tá scoil sin is dócha. Tá, tá.
Agus cén cineál gaol a bhí ann idir sibh féin agus an Roinn Oideachais. Luaigh tú ansin go raibh na mná ag suí isteach san oifig ansin ar Shráid Mhaoilbhríde agus. Yeah, bhuel, sin roimh don rud a bheith aitheanta, agus mar a deir mé, cad dúirt, ó, Faulkner linn? Nuair a chuamar, mé féin agus Fan O'Toole agus Éilis Langan is dócha, chuaigh isteach don chruinniú nuair a bhí an rud ceadaithe agus dúirt sé, 'you were the best behaved agitators who ever come into my department'. Ina dhiaidh sin ní raibh aon, chuaigh an rud ar aghaidh go breá, bhí gach tacaíocht ón Stát agus a leithéid agus bhí gach tacaíocht ón Eaglais, sa mhéid go raibh sagart curtha isteach Ó Coigligh, fear breá ar fad. Ach bhí Dermot Ryan ana-thapaidh Fuair sé réidh leis an sagart bocht a bhí ina gcoinne, más maith leat, Scannalach. Sin mac Thaidhg Ó Scannail a bhí ina Uachtarán ar Chonradh na Gaeilge, you know. Ach dúirt seisean liom, is sin duine dos na daoine a dúirt liom, it's jobs they want, not Gaeilge. But bhí an meon sin an-láidir ann ag an am. Hmm? Fear le Gaeilge ach dúirt oh, seisean.
Ó, bhuel mac Thaidhg Uí Scannail, feiceann gur Tadhg Ó Scannail b'in Uachtarán Conradh na Gaeilge, mm-hmm. a athair. Fear mór mór an-cháiliúil i saol na Gaeilge, ach an fear bocht, bíonn i gcónaí trua do dhaoine go lagtar iad. I mean lagaigh Brendan Pringle, now eisean a bhí ann chomh láidir ó thús, ach nuair a thosaigh sé, nuair a fuair sé, nuair a chuala sé fén bunscoil thíos in Glas Naíon agus chuaigh sé síos ag féachaint ar an suíomh breá agus an scoil breá nua a bhí ann, Bhuel, do mealladh é agus do chuir sé a pháistí chuig an scoil thíos, Scoil Mobhí, ach ansan ag an am céanna bhí sé ag iarraidh fanacht ar an gcoiste i mBaile Munna but dhíbrigh Anton Mac Giolla Ruaidh é, bhuel Anton Mac Giolla Ruaidh agus é ní féidir leatsa fanacht ar an gcoiste seo. Tá sé luaite agam sna píosaí. Bhí sé an-truamhéalach nuair a smaoinigh ar an méid a dhein sé, you know, mar bhí sé ar fheabhas ins an troid.

go scarfaí leis an eaglais go hiomlán. Tommy Gaylord and the lot. Yeah, na lefties and them mar a déarfá, you know, bhí páirteach sa rud. Ach bhí an chuid is mó den troid seo déanta agus an rud go léir eagraithe ag leithéid na daoine a luaigh mé nach raibh baint acu le polaitíocht per se agus ní raibh aon raic acu siúd leis an eaglais per se. Bhí raic acu leis an sagart. agus bhí raic acu le sagart eile mar nuair a bunaíodh an sruth ní raibh fáilte curtha roimh chuaigh Éilis Langan suas, chuala sise mar gheall ar an rud is chuaigh sí ag fiosrú fé is níor fáiltíodh roimpi, you know. Sagairt ab ea iad siúd ach ní raibh an eaglais féin páirteach sa rud ag an bpointe sin ach nuair a d'éirigh sé mór nuair a chuaigh sé amach go poiblí mar a deir mé, mo chuimhne féin De réir mar atá sé agam ná bhí Dermot Ryan go maith, chonaic seisean go raibh éagcóir á dhéanamh, go raibh caitheamh anuas á dhéanamh ar Chaitlicigh más maith leat, gnáthdhaoine agus mar atá luaite agam sa rud, iarradh ar Éilis agus cé, is dócha, tá sé luaite agam anyway, teacht isteach le coinne agus gabhadh leithscéal leo istigh in Ard Easpaig, Teach an Ard Easpaig. Agus nuair a bunaíodh an scoil, arís b'fhéidir go mb'fhiú é seo a sheiceáil a Aonghus, D'eagraigh Éilis a ceapadh mar bhainisteoir, rud neamhghnách é sin mar go hiondúil bhíodh sagart is dócha ar a mbíodh siad, bhíodh Louis sé sin níl mé cinnte de sin. But is Éilis a ceapadh mar bun mar bean nach raibh riamh i gceannas ar aon rud mar sin, you know, agus dhéan sí éacht leis.

Maidir le an gaol a bhí agaibh le dreamanna oideachasúla eile nó bhuel b'fhéidir INTO nó Educate Together a tháinig ar ball, an raibh aon gaol agaibh le Tháinig sin i bhfad níos déanaí. I bhfad níos déanaí, yeah. Agus bhí mise i mo bhun rud fén am sin. Bhí, chuaigh mo mhac féin ar scoil, mar a luaigh mé leat, chuig an Seachtar, ní raibh sé ach trí bliana d'aois, Fiachra. agus fuair sé a cuid scolaíochta sin roimh dó dul ar aghaidh go dtí Coláiste Chilliain agus i ndeireadh na dála cairde, cairde le Fiachra, cara mór le Fiachra, mar Dónal Ó Loingsigh an príomhoide a tháinig tar éis Pádraig Ó hEarcáin agus atá díreach tar éis bás a fháil coicíos nó trí seachtaine ó shin. bhí caradas mór idir mo mhac Fiachra agus an fear a bhí mar príomhoide aige. Bhí nasc iontach sa scoil mar sin, you know, mm. caithfidh mé a rá ar bhealaí b'é an saghas slí inar cóir don scoil a bheith caradas ach mar sin héin coinneofaí an riar na scoile an múineadh héin go neamhspleách ag na múinteoirí ach bhí na múinteoirí ana-chairdiúil leis na tuistí agus fiú le na páistí agus tá roinnt des na páistí a bhí ann ag múineadh cuid díobh ann ó shin agus tá cuid díobh ag múineadh i scoileanna eile. Tá duine díobh ina príomhoide in áit éigin, is dócha. Agus sin áit a dúradh nach raibh aon bhaint acu le Gaeilge, wouldn't be interested in Irish agus féach anois tá an sraith mór de mhúinteoirí as agus príomhoidí agus a leithéid. Ní raibh ach an deis a thabhairt d'aon phobal in aon cultúr, aon saghas réimse. cultúrtha deis a thabhairt do dhaoine. Sin an príomh, sin an rud a spreag mé féin anyhow, is dócha. Tá an deis ag aon duine ó aon áit sa tír, in aon saghas pobail, é féin a chur chun cinn nó í féin a chur chun cinn ach an deis a thabhairt do dhaoine.
Ar nós agus. Tá mé ag seanmóireacht anois. Tá, níl, tá sé, tá sé an-spéisiúil. Maidir le na polaiteoirí, luaigh tú iad sin, níos luaithe, bhuel, luaigh tú na cinn, na hairí a bhí ann, Búrc agus. Céard faoi na cinn áitiúla nó na comhairleoirí, an raibh siad ina bhfách leis an togra nó an raibh siad ina éadan? No, níl mé cinnte, b'fhearr é sin a lua le Éilis. Ní cuimhin liom go raibh mórán tacaíocht ó aon dream. Bhí an rud, ag an am sin, tá sé an-deacair é seo a thuiscint ach bhí an rud chomh neamhghnáthach go raibh lucht oibre críochnaithe amach 's amach, bhí Ballymun is the working class community i mBaile Átha Cliath, go rabhadar ag lorg Gaeilge. Bhí an-chuid daoine ag fanacht b'fhéidir ar na taobhlínte ag breathnú isteach féachaint cad a tharlódh. Sin mo, b'fhéidir, níl mé cinnte de sin. Ní cuimhin liom aon party. nó aon pholaiticeoir ag teacht isteach ag tacú linn go mór ag na tréimhsí sin ina raibh na hagóidí ar siúl, mar shampla. Ach arís, b'fhéidir go mbeadh níos mó eolas ag Éilis, mar bhí sise dlúthbhainteach leis an mar bhí sí ina cónaí istigh i mBaile Munna, bhí mise lasmuigh de ar bhealach, you see, bhí mé i mo chónaí anseo in Ard Aidhin.
Spéisiúil. Agus luaigh tú na scoileannaí scairte sna hagóidí a bhí ar bith eile. Ó jeez, bhíodar sin go hiontach. Bhíodar sin go hiontach. Kay Mac Cárthaigh, athair dá siúd, bhí baint aige le Gaeilge, bhí sí ar, sin duine de na mná, na máithreacha. So an rud a rinneamar ná, Do chuamar isteach go dtí an Roinn, cuireadh cathaoireacha mórthimpeall, shuigh na mná mórthimpeall, is shuigh an seanleaid seo agus thosaigh sé ag múineadh Gaeilge dóibh, díreach faoi fuinneog ina raibh Pádraig Faulkner. Ceapaim go raibh sé ag breathnú amach, ag breathnú amach sorry, tá mé ag gáire, ceapaim gur fhéach sé amach an fhuinneog go bhfeicfeadh sé scoil scairte thíos faoina sheomra féin. Agus fear le Gaeilge ab ea Faulkner, ní raibh sé i gcoinne Gaeilge.
Agus mar sin, d'éirigh libh trí na hagóidí seo agus bhur gcuid feachtasaíochta ar an scoil, aitheantas a fháil don scoil agus chonaic mé sna paimfléidí a thug tú, bhí baint agat ar ball ag deireadh na hochtóidí, an raibh? Bhuel, sin am go raibh na hócáidí sin, like, sin iad na, na, na cláracha agus na ceolchoirmeacha. Sin é, yeah. Á, bhí an scoil bunaithe faoin am sin. Sea, bhuel, sé sin go breá, an féidir leat beagáinín a rá faoin cineál gníomhaíochta a bhí ar bun agat i ndiaidh bunú na scoileanna, más maith leat, ó thaobh tiomsú airgid agus mar sin de?
Yeah. Bhuel, bhí, is dócha mar a bhíonn ag gach aon dream, bhí, ní bhíonn a dhóthain airgid riamh ón Stáit chun gach rud a dhéanamh. agus bíonn gá le breis airgid a fháil, so d'eagraíomar na rudaí sin, na ceolchoirmeacha sin agus a leithéid, agus ansan do bhíodh seisiúin ar siúl ins na pubanna áitiúla i mBaile Munna agus áit, agus bhí Brendan Grace amach uair amháin, is cuimhin liom, nó ní Brendan, ó, cad ab ainm dó? Ní féidir liom cuimhneamh ar ainm anois, sa mhéid go dtugaimid daoine go raibh cáil orthu chun ceol a chanadh nó amhrán a rá agus a bhailíodh daoine isteach just chun airgead a bhailiú. Gnáthrud ab ea é sin i go leor leor scoileanna is dócha, fiú go dtí an lá inniu féin is dócha go mbíonn siad i gcónaí ag iarraidh breis airgid a fháil. But bhíomar ar an mbóthar fén am sin agus ní raibh aon baol don scoil nó aon rud mar sin.
Ní raibh ach still cineál ar mhaithe leis an scoil a fhorbairt níos mó agus. No. No. No. Bhíomar istigh sa chóras mar ba chóir agus bhí gach buntáiste a bhí le fáil ó bheith istigh sa chóras, bhí sé ag an scoil. Níor chuir éinne ina choinne ina dhiaidh sin, níor chuir éinne sa Roinn nó aon rud ina choinne. Glacadh leis an scoil agus bhí sé mar just bunscoil ab ea é ansin, chomh fada is a bhain sé leis an Stát. Spéisiúil.

tuiscint agaibh ar an Ghaelscolaíocht i ndlínsí eile, mar shampla, bhuel, luaigh tú an Ghaeltacht cheana, agus céard faoi Béal Feirste, ar luaigh tú Béal Feirste sa bpíosa freisin? Cad é, sorry? Luaigh tú go raibh cineál dream a tháinig aníos ó Béal Feirste, nó? Oh yeah, Bóthar Shaw's, cáiliúil. Yeah, thánadar suas chuig ceolchoirm nó rud éigin chun a gcuid tacaíochta a léiriú. Bhí ceolchoirm againn, is dócha go raibh sí i Scoil Uí Chonaill nó ní cuimhin liom cén áit, ach tháinig muintir bhí, agus do chuireamar nasc, bhí nasc idir muid agus Séamus Mac Seáin, muintir Mhic Sheáin, muintir Mhic Aindreasa agus an dream sin, a bhí tar éis troid mór a dhéanamh chun Gaeltacht beag agus Gaelscolaíocht a bhunú i mBóthar Shaw's. Thánadar sin thíos go dtí imeacht chun a thacaíocht a léiriú dúinn, you know, agus bhí daoine cosúil le Donncha Ó hÉallaithe i nGluaiseacht cearta na sibhialta na Gaeltachta, bhíodar sin ann chomh maith ag tacú. Bhí gach duine a bhac leis an ról ó thaobh muintir na Gaeilge, Conradh, Comhdháil. Bhí Seán Ó Donnagáin, an Captaen Seán Ó Donnagáin, Rúnaí Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge, bhí seisean ar fheabhas ag cur tacaíocht ar fáil. chomh maith. But fén am seo gan dabht bhí mise anois ag obair istigh sa chomhdháil chomh maith, you know, so bhí nasc áirithe idir mé agus an chomhdháil. But bhí Gluaiseacht na Gaeilge lán laistiar den iarracht i mBaile Munna, bhí an-suim, de réir mar a chím ag breathnú siar anois, bhí suim náisiúnta ins an gcomhdháil agus idirnáisiúnta. Tháinig tacaíocht éigin ón Bhriotáin chomh maith is dócha agus ón Bhreatain Bheag.
Agus ar tháinig siad ar chuairt nó litreacha a sheoladar nó? Sorry, tá do ghlór lag. Ar tháinig siad ar chuairt chuig Baile Munna, na daoine ón Bhreatain Bheag agus an Bhriotáin, nó an é gur scrígh siad litreacha chugaibh?
Ní cuimhin liom go baileach, ach amháin gur cuimhin liom go raibh tacaíocht aitheantas éigin nó go raibh sé luaite ar bhealach éigin ar bhonn idirnáisiúnta. Ar nós, agus bhí sibhse feasach ar na gluaiseachtaí sin, sibh fhéin, na scoileanna sa mBreatain Bheag, an raibh?
No, ní raibh, no, go bhfios dom. Arís, b'fhéidir, Éilis, más maith leat é sin a fhiosrú níos faide. Ócáid spéisiúil.
Agus an cheist, bhuel, ceann de na ceisteanna deireanacha, más ea, an ar baineadh amach an fhís a bhí ar intinn agaibh ar dtús, ag breathnú siar ar an méid a bhí, Cad é? ar ar baineadh amach an fhís, an fhís a bhí agaibh ar nuair a chuaigh sibh i mbun bunú na scoile, ag breathnú siar Ar éirí libh an méid a bhí uaibh a bhaint amach?
Is dóigh liom go, is féidir sin a rá céad faoin chéad, nuair a bhreathnaíonn tú ar an scoil anois, is foirgneamh breá álainn ann agus, ag dul ar aghaidh gan aon stró. So, bhí orthu scoil eile a bhunú chun freastal ar na daoine a bhí ag lorg, b'fhéidir gur sin, go bhféadfá a rá gur sin is mó, ah, os rud é go raibh gá le Gaelscoil eile. Mar níl an Ghaelscoil eile ach leathmhíle ó, mar ceathrú míle ón ceann seo. So is léir gur fhás éileamh ar mhaithe le Gaelscolaíocht lasmuigh den cheantar díreach mórthimpeall na scoile seo agus is as, pobal baile munna fhéin atá sé sin ag teacht so caithfear a rá gur gur bua ab ea é sin agus go raibh an rud ag leathnú ach cén toradh a bheas air ar ball níl fhios a'm ach an bhfuil fhios agam níl mé bainteach anois le rudaí is é tá mé ag ceapadh go bhfuil éileamh anois ar siúl ar mhaithe le meánscoil i mbaile munna agus ní fios dom conas a sheasann sé sin Ach tá ceann de do dhéag, cinnte. Gheobhaidh mé uimhir fóin duit do dhuine éigin go bhfuil baint acu leis sin. Ó, bheadh sin go maith, yeah, bheadh sin úsáideach. Tá súil agam Kay Donncha Mac Cárthaigh. Is mac Kay Mhic Cárthaigh a bhí dlúthbhainteach leis, nó mac Antain Mhic Giolla Rua atá anois ag lorg meánscoil dá leanaí.

an mac le Anton. An raibh baint aige le? Tá baint aige leis na bunscoileanna sa cheantar, an bhfuil? Tá baint aige? Níl mé cinnte, ach an rud a dhéanfaidh mé ná gheobhaidh mé uimhir fóin duit go bhféadfá ceist a chur air agus tabharfaidh sé suas chun dáta thú, mar, mar a deir mé, níl mise istigh ar an rud in aon chor anois, tá mé aistrithe as ar fad. Ach go on, see, lean mise ag múineadh Gaeilge ins an scoil ar feadh na blianta ina dhiaidh sin,

Speisialta agus.
Ach ní mo scéal é seo anois ach scéal Scoil an tSeachtú Laoch is scéal mhuintir Bhaile Munna, ní scéal Cholm Uí Thorna.
Go breá. Tuigim é sin, tuigim. Agus, bhuel, ceist deireanach mar sin, cén fáth, is dócha, go bhfuil an obair ar fad a rinneadh, cén tábhacht atá aige anois breathnú siar air? Ar athraigh sé cúrsaí go mór ina dhiaidh sin i mBaile Munna nó go náisiúnta? Bhuel, cineál thagair tú dó seo cheana ach. Cén tábhacht a bhfuil ag an obair seo Gaeilge duitse agus don bpobal? B'fhéidir gurb é an rud is mó atá ann ná gur thug sé isteach tuiscint go mbaineann cultúr agus meanma pobail le gach aon réimse ins an phobal féin, ní bhaineann sé le haon aicme áirithe nó aon ghrúpaí áirithe, agus go bhfuil in áit éigin ina ndoimhneas spioradálta tá dúchas agus caithfear freastal ar an dúchas sin chun pobal, aon phobal nó aon mhórphobal a thabhairt slán. Má chailltear sin, bíonn tú ag aithris ar dhaoine éigin eile, bíonn tú ag lorg lasmuigh den tír féin chun na freagraí a fháil ar na ceisteanna. Agus is dóigh liom gurb é an rud is mó ná go gcothaíonn sé dúchas agus go gcuimhní muileann ach go spreagann sé sin féinmhuinín áirithe i bpobal. agus go gcuirtear thú ar aon chéim le aon pobal eile fud fad na tíre, fud fad an domhain d'fhéadfá a rá. B'fhéidir gur sin an neamhspleáchas cultúrtha, tá sé an-bhunúsach agus ní luaitear é mórán nó aon rud. But muna bhfuil meas ar phobal, uilig tíre orthu fhéin agus ar an dúchas atá acu agus an rud as a tháinig siad ní bheidh aon rath i ndán dóibh sa todhchaí, ceapaim.
Tá mé an-tsúil sin agus go raibh maith agat as an agallamh, bhí sé an-spéisiúil agus bhain mé an-tairbhe as, Colm.
agus gheobhaidh mé seoladh duit le haghaidh an dream atá ag iarraidh an mheánscoil a bhunú anois, you know. Raibh tú riamh thuas ann tú féin, a fhir, nó? Ah, bhí mé i mBaile Munna go minic san Axis agus áiteacha mar sin, ach ní raibh mé ag an scoil riamh. Ní raibh mé ag an scoil, caithfidh mé a rá nach raibh mé. Chonaic mé, an bhfuil sé le feiceáil ón mbóthar mór, níl? Ó tá. Tá, yeah, yeah.
Nuair a chasann tú isteach ar an ramp ag dul thuas trí Bhaile Munna, tá tú dul díreach i dtreo Bhaile Munna, tá an, tá an cheardscoil ar thaobh láimhe deise. Ach díreach as a chomhair ar an taobh eile,